Ar an líne liom anois tá Seosamh. Bhfuil tú ansin a Sheosaimh, a chara? Tá mé anseo, a Antaine. Ana mhaith.
Tá fáilte romhat go Near FM ar an chéad dul síos. Go raibh míle maith agat. Fáilte is fiche. Bhí mé a rá níos túisce go bhfuil na Crócaigh ag imirt ar an ar an Domhnach beag seo. Caithfidh mé mo chomhbhrón a ghabháil duit ar dtús. Like, bhí sibh chomh cóngarach. Bhuel, yeah, bhí, ah bhuel look. Bhí bliain an-mhaith ag foirne sinsir na Fianna i nGlas Naíon i mbliana. D'imir siad trí
chluiche ceannais na ár bhfoireann camógaíochta. Yeah, dúirt tú sin, yeah, agus bhuaigh Naomh Uinsionn orthu, tá mé ag ceapadh, agus ní raibh an t-ádh linn ag na fearaibh.

sibhse freisin, na Fianna is Club. Bhí mise ag dul thart an lá cheana féin, maidin Sathairn I think, agus bhí na céadta páistí ar an bpáirc ag. Is radharc iontach é agus is rud suntais go hiomlán é an naíonra a bhíonn againn maidin Sathairn ar Bhóthar Mobhí.
Bíonn just.

Is glacadh páirt, glacadh páirt agus an rud is tábhachtaí ach thosnaíomar ag caint mar gheall ar na foirne sinsir sa chlub, sin iad na daoine fásta is dócha, na fir agus na mná sna fichidí agus na fir agus na mná is láidre agus is fearr, na himreoirí is fearr ach.

Tá, you know, tá an Ghaeilge sa Chlub agus tá an Ghaeilge in gach Club, a bheag nó a mhór, ach táimid, you know, táimid lonnaithe taobh le Scoil Chaitríona, scoil dara leibhéal lán Ghaeilge. Tá dhá, em, anois tá dhá chinn de, em, em, Gaelscoileanna taobh linn, tá Scoil Mobhí ann le fada agus tá Scoil Áine, Gaelscoil Áine, em, eh, suite fé láthair, eh, i gColáiste Chaoimhín. teaghlaigh. So cloistear an Ghaeilge timpeall na háite ag tuismitheoirí agus páistí agus bíonn éileamh air, ní hamháin ó bhaill an chumainn ach ó mhuintir Ghlas Naíon agus Dhroim Conrach agus níos faide. Bíonn éileamh air, bíonn daoine a' rá 'Ó ba bhreá liom, you know, feabhas a chur ar mo chuid Gaelainne. nó nó dul ar ais go dtí an nGaeilge, you know, thaitin sé liom ar scoil nó b'fhéidir nár thaitin sé liom ach ba mhaith liom Faraor, de ghnáth níor thaitin sé. comhrá beag a bheith agam i nGaeilge agus bíonn ranganna againn oíche Dé Céadaoin ag leathuair tar éis a seacht. Is rang an-neamhfhoirmeálta é, rang comhrá just ag iarraidh daoine a spreagadh. Bhíomar, bhí mé ann oíche Dé Céadaoin seo caite le triúr fear, Triúr, ceathrar againn san iomlán inár seascaidí táim ag ceapadh agus bhíomar a' déanamh an Hokey Cokey as Gaeilge mar phíosa spraoi agus so do lámh isteach agus do lámh amach agus croith is croith is croith agus déan an Hokey Cokey agus cas timpeall. So mar a dúirt mé is spraoi atá ann leis an

B'fhéidir, iarrann muid ar dhaoine b'fhéidir ballraíocht sóisialta a thógaint amach más maith leo, you know, sin an bhallraíocht is saoire, más maith leo, ach ní gá. Ní gá. Táimid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn agus seans a thabhairt do dhaoine.

mar a bhíonn sé, agus bíonn bíonn seisiún ceoil agus amhránaíochta níos déanaí oíche Déardaoin sa chlub. Ó go maith. Sa chlub chomh maith agus is an-sheisiún ar fad é agus Sea. amhránaíocht agus roinnt mhaith amhránaíocht as Gaeilge, you know, so Yeah. fáilte roimh chách. Ó go breá, go breá.

Bhí seans maith ag Na Fianna ins an gcluiche ceannais peile nó tá mé ag ceapadh go bhfuil an fhoireann sin ag smaoineamh gur fhág siad ina ndiaidh é. Cinnte.
Bhí roinnt mhaith seansanna agus iad curtha ar fóraoil agus tá a fhios agam go raibh ana, Ach tá sé níos fearr duit, Seosamh, gan a bheith ag smaoineamh. Tá sé. Céard tá a rá go mba chóir dúinn é sin a bhuachan? Bhuel, like, tá sé thart, ní fiú dul I know, I know. Ní, nuair a, bhíos ag an dá chluiche. Sea. Ní dóigh liom go mba chóir dúinn an cluiche iománaíochta i mbliana.

Ok. Slán anois. Go raibh míle maith agat, a Sheosaimh. Yeah, sin Seosamh Ó Maolalaí ó Na Fianna agus tá sé, yeah, tóg, you know, ní, anyway, tá sé ag tabhairt a cuid tacaíochta do na Crócaigh, muintir deisceart na cathrach. Oh well, sin mar a bhíonn.